pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kala kati unachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene poyamba ndimafuna mulandire moni kuchokera kwa ife abale anu kwanu ku nyasalande dziko lomwe kalelo akuti linkakha mkaka ndi uchi sindikudziwa kuti kaya zimachokera kuti uchi wake udali wachani omwe wa njukiwu kapena wafikisa ndikudziwa mmene ndatchula uchi wafikisawu mwakumbukira kuno kumudzi kwanu kunyasalande kumene ndikolemera kwambiri anthufe sitizindikira kuti kuno ndikolemera nthawi zonse kukhalira kudandaula kokhakokha ayi koma ife ndiye ankhwiritoto ife ife amphemvu yeniyeni aja m'mato anunkha dala agongoni enieni ndi ifeyo ankhumbutera okhalira kubisala m'mitengo ya mthethe ndiye ifeyo tilibe kalikonse ife koma chonsechotu kukumabwera anzathu amaso ngati mabo aja kuchokera kwawo kutali kubwera kwathu kuno kumazachita ulimi wa nkhuku zawo ndikumayenda ndithu Achimwene, mundilole bwanji kuti ndisanapitirize kalatayi lero lino ndivulire kaye chipewa basi zomwe zija za kwezy zotsogola kwabasi. Koditu ndimakamba mobwerezabwereza kuti nthawi zina zake kulakwitsa osamachita kuchitira dala ayi ndithu ayi kumakwera basi zimene zakukhumudwitsani kwa nthawi ndithu koma osafuna kulapa ayi ku kwezy buses kasitomala amakhala namba 1 ulendo pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu umatheka kwambiri ndi basi za kwezy basi ujeni eh, ndi- ndimakamba zoti ifeyotu kunoko zimangoona kutivuta amwene koma pena pake ndife dziko lochita bwino ndithu anthu ngati inuyo mukamachoka kuno kumathawira kumeneko pena pake zimangoona kuchitika koma ndithu kwathu kuno adzukulu anu aja ena zikuwathekera ndithu osatinso kamba kokuba ayi ndithu koma kutakataka basi achimwene Alipo anzathu aja amaso ngati mabo amabwera kwathu kuno kuchokera kwawo kutali chodzachita kuno basi kumakazinga chimanga ndikumayika mpepala ndikumatigulitsa zathu zomwe zija zokonda zoyika mpepala zija ndiye timachita kukanganirana achimwene koma ine koma ine koma ine pansi pa mtima amangotinyoza kuti ha tadzipezerera dzimanyasa moti dzodzo kukazinga chimanga samatha sungangochiyika chimangacho m'pepala nthawi zonse timadikira mzungu abwere kaye atiuze kaye chochita kupanda kutero tokhatokha osakhulupirirana ayi tokhatokha kumapangana chipongwe akwera mzungu minibasi koma kondakitala si ulemu wakewo ihi zizungu zophotchokaphotchoka kuvutika nazo mkati ara are you climbing down here I, I mean, I, are you decreasing here? Oh, I, I mean, are you falling down here? Or, or, or you're, you're devaluation here? Uh, or iwe usanivute wava ndi ukutsikira pati koma mwamwemo wakuda nzathu ah umangokhala nkhaza ziphaliwali zokhazokha amwene ah iwe tachotsa chimkono chakocho pazenerapo kuchita kusongola choncho ngati ndi yakwanu banji kungakhale galimoto kwanu ngati imeneyi iwe mbalame eti wekhanso kuchita kudabwa kuti ihi koma nkhani yake ndi yomweyi mabwana ndimakambirana na Magetsi wangayu kuti panopa matenda a kolera avuta koopsa abale athu mmodzimmodzi tikumakafotsera kumanda koma tsopano mwachangu kwambiri ndikudziwa mukhoza kumadabwa kuti koma obwantasa ndi anzanunso kumeneko pena pake ayayi zoona zaka zino obwantasa kumavutika ndi matenda a kolera nkhani yake ndi yomwe ndikukambayi achimwene ukapita obwande ukakamba kuti akuluakulu ukhondo ukhondo chonde tiyeni tisinthe azingoti aa obwantasa awa akhuta lelunde awa kudikira mzungu adzatiphunzitse kusamba m'manja kolera ndiopeweka koma ayi ndithu kumangochita zinthu ngati tili ndi miyoyo iwiri kapena kuposera apo amwene nkhani yokumba chimbudzi kuno timadikira kaye kuti achite kubwera abungwe la mzungu adzatifotokozere penanso kumayima ndithu pagulu kuoneka duli kumafunsa kuti iyayi ifeyo kunoko kwa Chafera mthengo kunoko timafuna mutifotokozere bwinobwino kuti nchifukwa chani tiyenera kukumba zimbudzi chifukwatu ndi ayi mukutisokoneza kwambiri hmm. mbuyomu nkhani za kolera khomo lililonse limakhala ndi thandala pano ayi zachibwana thandala thandala la chani lero lino matenda atikhodzokera ndipo tikusowa mtengo ogwira alangizi a za umoyo amayenda khomo ndi khomo kulimbikitsa ntchito za umoyo chonde madzi tikatunga pa chitsime tisamangoyamba kugwiritsa ntchito tiyeni tiyike pa moto tikawiritsa basi kansalu kathu koyera bwino kosamalidwa bwino tiyeni tisefe ayi zochedwa zimenezo ah, nsalu nsalu ya chani akumipando ndiye ihi anasiya kalekale kuganiza amadikira azungu awo adzawaganizire m'malo mwawo tsiku ndi tsiku kumadutsa mu Zalewamu monse m'Bembekemu kumaona ndithu vitomati va nkhaninkhani mpakana anthu kumafika poti zawaolera kenaka kungodzitaya pena pake basi kusowana dzokolowera kumachita kudziwa ndithu kuti anthuwa titangoti tawagulira makina kuwasonkhanitsa anthuwa pamodzi ayambe kumafinya matimati amenewa ndiye kutitu basi adziyika m'mabotolo anthu adzawagulitsa mabotolo amatimati moyo wawo suzakhalanso chimodzimodzi asintha kwabasi komanso sipadzapezekanso phwetekere ongowonongeka kuchita zimenezi m'maboma awiri atatu ah, achimwene mpakana titasinthatu tili ndi anthu ochuluka kwabasi mwanje wa dawuni malaya athina amene adatchona mtawuni muno chochita chenicheni sichidziwika akuti kaya ndi migodi mtawunimu amachita zoyitanira koma kumudzi kuja anthu ali ndi malo ochuluka akanatha kulima tomato awo achina dawuniwa kumipandoko nkuwapezera makina bweza amalembana ntchito okhaokha osavutikanso ndi kubwera mtauni kumadzagona pa chikatoni koma komwe akuonongera ndalamako ah! aya timafuna a- a- a- aphungu athuwa adzidya bwino eh, a- a- adzivala bwino eh, komanso timafuna aphunguwa eh, tiwagulire mikhwacha nthawi ya mvula iyi asamavutike kwenikweni lero lino mpakana ndithu nthoki yeniyeniyi kumachita kuoda kuchokera kunja chonsecho malo ndiye tili nawo ochuluka madzi ndiye alipo ambiri bungwe lopanga za ulimi wa nthirira limene adakhazikitsa kaya anthu amataniko kaya ntchito chigwirirenicho koma kumakhalabe kadziko kovutika kadziko kamene njala simatha zinazi zikumafunika kukhala pansi kulingalira mozama tisamachite kudikira mzungu kuti abwere atiuze chochita for the why timalakwa chani ifeyo sizowona ayi ayi ochatsika kulamula kuti pamafika tu december akuluakulu ndikufuna ma mega farms ine ayambe kugwira ntchito ndikufuna tidzakhala tikukolola december mbewu zoyambirira ku ma mega farms hmm, kuti december uja ndi uno ali ku kuli zii mabwana akadaganizabe kuti ndiye mamega farms amenewa ndiye mi- mi- migula i- i- idzayende bwanji Na- na- nanga mizere idzaloze kuti kudya mutu mpakana miyezi sikisi amwene zomvetsa chisoni kwambiri timayenera tisinthe kaganizidwe koma mwa njira ina kwathu kuno sindikudziwa kuti kaya nduna zina zikugwira ntchito kaya sindikudziwa kuti kodi pamenepa tikupita chitsogolo kapena tikuyenda chafutambuyo kodi ntchito za nduna ndi chani kupatula kukatsegulira misonkhano ndi kukalandira ma allowance abwana ofunika zina apungule nduna shuwa chinthuchi chikhoza kuyenda opanda anthu ena ake amavuvu koopsa koma zochitika zawo 0 peresenti umphawi wina umene tili nawo kwathu kuno amwene aa anthu ena ake amachita kupanga palibe chikusuntha ayi ndikudziwa mwina pake muzidzanena kuti obwande atchuleni achina achina ndani amenewo a- a- amene mufuna achotsewo A- a- atchuleni iwe iwe ndidzakutchula ulendo wina wamva abwana akamachotsa anthu ulendo uno ndiwapatsa mayina a ena ake achoke palibe chomwe chikuchita iwo I, I, I say barman tandipatse madzi akumwa ndikomoke ine life mbale wanga life ndi nchoncho long live obwande ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi obwande mafuta kunyasalande